Адыгэ тхакӏуэ, усакӏуэ. Къэбэрдей-Балъкъэр АССР-м и лъэпкъ тхакӏуэ Кӏыщокъуэ Алим къызэралъхурэ мы гъэм илъэсищэрэ тхурэ мэхъу. Абы ирихьэлӏэу Алим и творчествэм теухуауэ нэтын зыбжанэ телевидением и лэжьакӏуэхэм догъэхьэзыр. Нобэ ди нэтыным къытхуеблэгъащ, Кӏыщокъуэ Алим и творчествэм илъэс куэд щӏауэ елэжь, щӏэныгъэ лэжьыгъэ куэд зи ӏэдакъэ къыщӏэкӏа, филологие щӏэныгъэхэм я доктор, Бакъ Зерэ.

Псори хьэлэмэт защӏэщ, абы и усэ сборникхэм зырызыххэу къапщтурэ утепсэлъыхь хъунущ Мывэ хуабэ, Дамыгъэти, Щӏалэгъуэ щӏыналъэ псоми абы апхуэдэ усэ хьэлэмэт защӏэкӏэ узэдащ, ахэри абы и усэ ӏэрамэхэр къитхыурэ ахэр зэхуэтхьэсурэ. Сэ студентхэм сытым дей яжесӏэр арат, мыр ӏэяту, Къурӏэным ит ӏэятым хуэдэу диӏурат мыхьэр. Апхуэдизу лъапӏэщ, апхуэдизу дахэщи, абы зэи адыгэбзэр мыкӏуэдыжын ирищӏа. Ауэ иджы зыгуэр къыхэпхын хуейуэ щытурамэ, мис мыр и щӏэдзапӏэм и лъагапӏэщ, зэрыжысӏам хуэдэу, зыгуэр къыхэсхынумэ Нал къутара къыхэсхынур. Нал къутам нэхърэ нэхъ лъагэ адыгэ литературэ псоми Алим и закъуэкъым Нал къутара нэхъ лъагэ дыдэр. Мис иджы сэ еплъыт, мо ӏуащхьэмахуэ удэкӏуеинум ар студентхэм зэрыжесӏам хуэдэу жысӏэнщи, ӏуащхьэмахуэ удэкӏуеин щхьэкӏэ лъагапӏищ щыӏэщ. Иджы зы лъагапӏэ мис унэса иджы ӏуащхьэмахуэ дей. Итӏанэ зы лъагапӏэ гуэр удокӏуейри, а гуэрым зы нэхъыщхьэ дыдэм удокӏуей. Лъагапӏэ абы и нэхъыбэр нэсӏым абы. А етӏуанэм дей къыщоувыӏэ. Нтӏэ лъагапӏэ дыдэр дахтэнэра и творчествэ псом жыпӏэми, адыгэ литературэм и лъагапӏэ дыдэр сыт хуэдэ тхылъра къэдгъэлъэгъуэнур жиӏэмэ, Нал къутара.
Дауикӏ, Нал къутам къыхэщыжыр Алим и нэгу щӏэкӏам и закъуэу и ӏуэху еплъыкӏэ, лъэпкъым къыщыхъуа ӏуэхугъуэ, мис абы нэхъ утезгъэпсэлъу. Икъукӏэ.
Нал къутар бэлыхьышхуэ зэрыхэта къудеймкӏи къыбгурыӏуэн хуейщ. Мис апхуэдэу тхакӏуэр зэи бэлыхь хадзэнукъым зы бэлыхь гуэр имытхамэ. Пэжщ. Сыт хуэдэ зэманми властьымрэ тхакӏуэмрэ зэныбжьэгъуу, усакӏуэмрэ зэныбжьэгъуу щыт хъунукъым. Усакӏуэ щӏыщыӏэр, тхакӏуэшхуэ щӏыщыӏэр мыхъумыщӏэ гуэр и лъэпкъым къыщыщӏмэ, Щхьэщыжакӏуэ къэхъун хуейуэра? Нтӏэ, а итӏур зэныбжьэгъу хъуамэ, абы, ну, тӏуми я ӏуэхур мыщӏагъуэура? Мис мы Алим зы тхылъышхуэ, зы романышхуэ къыдигъэкӏакъым, мис апхуэдэу псалъэмакъ ямыщӏа. Икӏи, псом хуэмыдэр сэ, адрейхьэри ящӏащ, ауэ псом хуэмыдэр Мис мы Нал къутарат. Иджы абы сыт яхуемыгъэхар зищӏысыр сыт? Мыр литературэм емызэгъауэ рахьэмэ, сыт апхуэдизу абы щыжиӏар? Сыт мыпхуэдэу Къэбэрдейм къихьэжыну хуимыту ящӏыну? Ар гъэщӏэгъуэнӏэ? Иджы еплъыт зэ Мадинэ. Шуудзэр темэ нэхъыщхьэу къыхощ. Иджы нэмыцэ зэрыпхъуакӏуэхэр ди хэкум зэритара абы и темэр. Шуудзэр Зэрызэхуашэсара? Шуудзэм и щхьэм кърикӏуара, абы къызэригъэзэжара, абы ар зэрызэтраукӏара? Арат темэ нэхъыщхьэр. Иджы сэ схужыӏэнкъым абы къыпэщӏэувахэм шуудзэм и хъыбарыр ямыщӏэу. Шуудзэм Ар къызэрагъэпэщын щхьэкӏэ, зи мылъку гуэр хэзымылъхьа, зи ӏуэху гуэр хэзымылъхьа унагъуэ исакъым. Адыгэкъым. Адыги, балъкъэри, урыси мыбы лъэпкъыу ису хъуами, цӏыхуу ису хъуами, унагъуэхэм псоми зыгуэр ирата абы. Е нэхъыщхьэ дыдэу яӏэр цӏыхухъухьэрати, пщӏантӏэм дэс цӏыхухъурати, цӏыхухъухьэр кӏуащ, е мылъкукӏэ дэӏэпыкъуащ, Артель къызэрагъэпэщри, мазитӏкӏэ я щыгъыныр яда абы. Ар дауэ къыпщыхъурэ, минитхурэ щитхурэ щэныкъуэрэ хъут ахэр. Минищрэ щитхур, ар сэшхуэр яӏыгъыу, шы тесу, мис арат абы дзэр. Адрейр абы тӏэкӏуи зэрахъуэкӏ, абы куэд ӏей и гъусэщ. А дзэр щыбгъэӏын щхьэкӏэ иджыри цӏыху куэд ӏей иджыри лэжьэн хуейти, мис адрейхэр апхуэдэу и гъусэт. Минищыр адыгэу хэта? Абы минищыр адыгэт. Ахэр процент бжыгъэкӏэ ахэр тхыжауэ щыту мис а тхылъым хэдгъэхьа? Документым зэритым хуэдэу стхыжауэра ущыхэмытакӏэ пщӏэн? Иджы гъэщӏэгъуэнра абы? Абы ущытепсэлъыхьым и дей, мо сэ, мо псынщӏу зыгуэрым, зы шыпсэ гуэрым утепсэлъыхьым хуэдэу къащохъу. Ар фи нэгу къыщӏэвгъэхьэт апхуэдиз цӏыхухъу. Иджы илъэс. Щэщӏрэ тхум фӏэмыкӏыу щытын хуейт а шым тесыныр. Апхуэдиз цӏыхухъу иджы мыбы хэщӏащ, щэщӏрэ тхум фӏэмыкӏыу шым трагъэтӏысхьэнур, а сэшхуэр зыӏыгъынур, а зауэм ӏумыувэнур. Плӏыщӏым фӏэмыкӏыу щытын хуейт адрейхьэр. И ныкъуэр, шуудзэм и ныкъуэр ягъэсауэ, хуагъэхьэзырауэ, мазитӏкӏэ нэхъ мыхъуми, дэлэжьауэ щытт, адрейхьэр псори щӏэт, иджыри ямыгъэхьэзырауэ. Иджы зыӏуагъэувэр сытыт? Майм дэкӏауэра шуудзэр? Ар зыӏуагъэувар сытыт? И гъащӏэ зрагъэува Сал сотейр сыт хуэдэт? Игъащӏэкӏэ ди шыхэм емызэгъыну щытт а Сал сотейр. А Ростов дей Сальские степи жыхуиӏэр, ар зэи ди шыми цӏыхуми емызэгъыну, дэ ди природэр нэгъуэщӏу дэ дыдейхэр зэрапӏар апхуэдэу щытт. А къомым мис апхуэдиз щӏакӏуэр ятеубгъуэжауэ, апхуэдизу узэдауэ, гъэмахуэ бадзэуэгъуэм абы кӏуа. Цӏыхум хуэмышэчу, абы пщэдджыжьым жьыуэ-жьыуэ сыхьэтиплӏхэм дей узрикъун псы уемыфамэ, махуэм абы щежэх псым уефэ хъутэкъым, ди шыхэр абы ефэ хъутэкъым. Иджы апхуэдиз шы, апхуэдиз цӏыху уи нэгу къыщӏэгъэхьэт, мохьэр танкрэ кхъухьлъатэкӏэ къащхьэщыту. Алим и гукъэкӏыжхэр езым жиӏыжу сыту и макъыу, сыту зэ телевидением псори къестауэ щыта, илъэсищэр щыдгъэхьэзырым щыгъуэ. Иджы, жи абы, суткитӏкӏэ ди щхьэр къэтӏэт мыхъуу, къэпӏэтмэ занщӏэу, занщӏэу уаукӏыну, къыумыӏэтми уаукӏырт, ауэ къэпӏэту укъалъагъуу мыхъуну, мис апхуэдэу окопым дыдэст, жи. Апхуэдизу зы дакъикъэкӏэ къэмыувыӏэу а къэуэныр, а уи щхьэм къыщхьэщытыр, а къелъэтыхьыр, кхъухьлъатэр зы дакъикъэкӏэ къэмыувыӏэу. Дзищу къызэрагъэпэщат ар мы Налшыч дей ахэр щагъэхьэзырым щыгъуэ, щыуэ угуэшауэ Урван дей, Налшыч дей, Бахъсэн дей. Бахъсэным я ныпыр иджыри щӏэлъщ, Бахъсэным яӏыгъыу дэкӏа ныпыр иджыри Ростовым зэ хэт, Ростов кӏуамэ, а музейм кӏуамэ ялъагъунщ, мис абы щӏэлъщ. А. Налшычым тетар ингуш щӏалэ, езым я командиру щытар Скороход жыхуиӏэр, ар Украинэм ягъэхьэзыру. Ахэр военнэ дыдэу, мыбы япэ къэсыр трагъэувэфыну, абы япэ ар ирагъэщыну, ар командир, пашэ апхуэдэу ящӏыну щыттэкъым. Абы икъукӏэ егупсыст, а цӏыхухэм икъукӏэ егупсысауэ щыта абы къыхахым. Мыбыхэм я военный биографиехэр Фӏы дыдэу щыт, фӏы дыдэу зыхэгъэувауэ щыт. Иджы мо мы зы закъуэр жысӏынщи, зы махуэ сыхьэтиплӏкӏэ зыфӏыгъи занщӏэу подкрепление жыхуиӏэм хуэдэу цӏыхуи сыти э, танки нэдгъэкӏуэнус къыжраӏат абы. Сыхьэтиплӏ къудейс зэрызыфӏыгъынур жаӏэу махуиплӏкӏэ заӏыгъат. Махуиплӏымрэ сыхьэтиплӏымрэ мис апхуэдэ зауэм и дей ар мом дей хъыбар жыпӏэ хуэдэу къащыхъун зищӏысыр къызгурымыӏуэм. Иджы а Абадиев жыӏэу ингуш налшычым и командиру щытам жиӏэрат, Мы дунейм сэ ар ахуэдиз, ар зауэ куэдым хэтат, абы куэд и нэгу щӏэкӏати, абдей нэхърэ нэхъ гуащӏэр, абдей нэхърэ нэхъ ӏей, а махуиплӏым нэхърэ нэхъ ӏей диӏакъым, дивизием и ныкъуэр мис абдей къыщынащ, жиӏа. Мы ар ямыукӏынкӏэ, абы утекӏуэнкӏэ, абы укъыхэкӏынкӏэ зы ӏэмал иӏакъым, жиӏа. Апхуэдизу ахэр зэуащи, абы езым документкӏэ итхыжаращ къэсхьар. Мыбы щамыгъэсэу абы а Къэбэрдей хьэлыр яхэмылъауэ щытатэм, абы ар яхуэӏыгъынкӏэ, адэ дызыхэтам ахэр ар яхуэӏыгъынкӏэ, яхуэбыдынкӏэ зы ӏэмал иӏэтэкъым, жи. Шыхьэри гъэса хуэдэу щыткӏи абы. Цӏыхур щыгъэтауэ шыхьэри гъэса хуэдэу щыткӏи. Апхуэдэу ар абдей ӏутын хуэдэу. А итӏанэ езыр егъэлеяуэ уӏэгъэ ящӏри, хьэлъэ дыдэу ар и губгъуэм куэд ӏей къинат, езыр и губгъуэм къинауэ и шым и дзэмкӏэ бгъэдыхьэри сэ, и бгырыпхымкӏэ, и щыгъынымкӏэ къищтэри къызытрилъхьэри, езым и шым къыпхришыжауэ щыта ар. Куэд ӏейрэ Рокоссовскэми, нэгъуэщӏми тӏо Герой Советского Союза ящӏыну а реляциер ятхауэ щытащ, ауэ а ингушыр абы ирихьэлӏэу и лъэпкъыр ирагъэкӏауэ къыщӏэкӏри, кърамытауэ щыта. Мис ахуэдэу лӏыхъужь куэд ӏей куэд дыдэ хэта. Иджы Алим и гум темыхуар сыт? Щыуагъэ куэди хэтащ ар къызэрызагъэпэщам, мис а икӏи куэдрэ икӏи стхыжащ икӏи жытӏащи, куэдми ящӏэ, ауэ зымыщӏэ щыӏэми абы щхьэкӏэ жысӏынщи, мис ар газетым Сын Отечества жыхуиӏэм лэжьакӏуэ лэжьэну ягъэкӏуауэ зэрытхакӏуэм щхьэкӏэ, мис а документым хуэза. Мис уи ныбжьэгъухэм, уи къуэшхэм, уи шуудзэм Къыщыщӏам хэплъэжри, мис а Будённэм дей, мис а пятьдесят первая армие абы и документыр къыхутралъхьэри иригъэлъэгъуат. Шуудзэм къыщыщӏа а документым къы- къыхузыӏуахри, мис абдей тхьэ щиӏуауэ щыта. Ар иджыри плӏыщӏрэ тӏу гъэурат. Ар зауэм и гуащӏэгъуэ дыдэт. Сэ сыпсэу сыкъы, мыбы сыкъелрэ згъэзэжым сэ мыбы къащыщӏар стхыжынщ, жиӏэри зэи къытемыкӏаурэ, ауэ ар и, итхыжыным ар куэду щхьэкӏэ япэ щӏыкӏэ птхын хуей, а зэманышхуэ дэкӏын хуей, илъэс тӏощӏрэ пщӏырэ дэкӏа ар. Усэкӏэ къиӏуату, мис мыр абы и лъабжьура? Мис Нал къутам и лъабжьэ, и фундаментыр мис мыра? Мис мы усэхэмкӏэ къэӏуэта хъуа ар япэщӏыкӏэ? Нэгъуэщӏ зыгуэрхэмкӏи къэӏуэта хъуа? Иджы ар илъэс тӏощӏрэ пщӏыкӏэ кърихьэкӏа щэщӏкӏэ. Ауэ зы тӏэкӏу итхыурэ, хигъэщӏурэ, иджы мис мыбы документыр къилъыхъуурэ? Нал къутар адыгэ псори адыгэбзэт зэритхыр адыгэбзэкӏэ. ӏуащхьэмахуэм къытригъэдза Москва езыр щылажьэт, Москва ираджат ар. Лэжьыгъэшхуэ ӏэнатӏэшхуэхэм пэрытт абы щыгъуэ а Нал къутар ӏуащхьэмахуэм къыщытрадзам. Ауэ хэтыт Нал къутам адыгэбзэкӏэ къеджэнур? Къеджаӏами, хьэлэмэ, ну, Кӏыщокъуэ Алимщ зытхар, сыт абы дэ жытӏэнур жаӏа фӏэкӏа, зыми зыри апхуэдэу жиӏакъым. Алим и тхым нэхъ нэхъыфӏ, зыри зытхи абы щыгъуи щыӏакъым. Хэтыт абы пэрыуэнури апхуэдэу. Псори бэлыхьу хъуар къыщикӏар, урысыбзэкӏэ зрадзэкӏри, обкомым унафэ къыщищтар арат, псори къеджу, итӏанэ зы унафэ гуэр абы хуащӏыну. Мис,
Абы урысыбзэкӏэ зрадзэкӏа зэрыжыпӏащи, дыщыгъуазэщ. Кӏыщокъуэ Алим и нал къутар урысыбзэкӏэ зрадзэкӏа иужь абы кърикӏуа псом, абы унафэ къащтам, мис абы утезгъэпсэлъхьынт, езы Алим ар дауикӏ и гум къытехьэлъэ къыщӏэкӏынт и ӏуэху еплъыкӏэм, а утыку кърилъхьа тхыгъэм апхуэдэу ауэдэ гулъытэ зэрыхуащӏам.
Мы Алим тӏэкӏуи есауэ щытт абы. Ахуэдэ зыгуэрхьэр къызэрыращӏэм, абы и пэ итащ Хъуэпсэгъуэ Нурыр. Хъуэпсэгъуэ Нурым щыгъуи театр, Щоджэнцӏыкӏу Алий театрым цӏыхур щӏэзу зыхуашэсри, икъукӏэ, зы тхылъ щӏыпӏэ дей стхыжас ар, икъукӏэ, Емыкӏуу тепсэлъыхьауэ щыта? Икъукӏэ емыкӏуу. Абы щыгъуи сытыт псалъэмакъ хъуар, мис ар соцреализмэмкӏэ тхакъым жаӏэу, мис а а направлением имыту абы къикӏауэ. Япэ дыдэ адыгэбзэкӏэ, адыгэ литературэм а рамкэр, соцреализмэ рамкэр, ар Советский Союзым псом япэ иту ар зыкъута, Алимс зыкъутар. Мис абы къикӏыу хужьрэ плъыжькӏэ цӏыхур зыхэткъым. Мыр нэхъ инщ, цӏыхур нэхъ куущ, цӏыхур нэхъ лъагэщ е сыт ищӏысри щыуагъи ищӏэнкӏи хъунщ, фӏы дыдэ зыщӏэм, нэхъ лъагэ дыдэ тедгъэувам щыуагъэ гуэрхьэри ӏэщӏэкӏынкӏи хъунщ, жиӏэу япэ дыдэ а рамкэр зыкъутауэ щытар Кӏыщокъуэ Алимт. Мис ар Хъуэпсэгъуэ нурым щыгъуэт, ауэ ар икӏи ауэдэ дыдэу зыхищӏатэкъым, абы ищӏэт къращӏэфыну щытыр. Мыр псалъэмакъ зэрыхъунур ищӏэт абы. Апхуэдэ документ документ куэд зыӏэригъэхьат икӏи а шуудзэр я хамэтэкъым, езыхьэри хэтат шуудзэм. Икӏи а шуудзэр екӏуащ абы. А Нал къутар екӏуащ Алим ӏумпэм лъэпкъым ебгъэщӏыну, Алим мыбы хэбдзыну, и лъэпкъым хэбдзыну, мис а шуудзэр къекӏуащ. Икӏи ар цӏыху еджахэм фӏыуэ къагурыӏуэт. Тхакӏуэхэм фӏы дыдэу къагурыӏуэт, мыбы къэхъуар къагурыӏуэт, ауэ а зыхуэсу абдей къращӏам абы къыхужаӏа а емыкӏу дыдэ щӏэныгъэ къэхутакӏуэ институтым блыщӏрэ плӏы гъэм и ма мис мыхуэдэ мазэм зыхуэсу абы къращӏам Нэмыщӏ ар зы ӏей дыдэ гуэрт, ауэ абы нэмыщӏкӏэ зы зы заседание, ауэ зы зэхуэс зэраухыр дэ Кӏыщокъуэ Алим ди бийщ жаӏэурэ яухурат. Кӏыщокъуэм зыри теухуатэкъым щызыхуэсар. Гъэшт, гъавэт, гъущӏт, сыт иӏысми теухуат. Ауэ къэпсалъахэм и кӏэм гъэшыр кърахьэлӏар жаӏа иужькӏэ зытепсэлъыхьыр, Хьэуэ, дэр мис иджы мыпхуэдизу зытепсэлъыхьа Кӏыщокъуэ Алим дэ деджакъым, ауэ ар ӏумпэмбытӏущ апхуэдэу яухт. Мис ар илъэс зытхухкӏэ апхуэдэу екӏуэкӏа. Иджыпсту документ куэд ӏей нэхъ наӏуэу, нэхъ къызыкӏуэцӏахауэ щыӏэщ, абы тепсэлъыхьа иужькӏэ университетми мис ар зыщӏыпӏи щӏыщӏамыгъэджар сыт? Зы щӏыпӏи программэм ар щӏыхэмытар сыт? Университетым лэжьыгъэу, историко-филологический факультетым ар лэжьыгъэу ирата, мыхуэдиз зыхужаӏэ романым филологхэраӏэ-тӏэ, литераторхэраӏэ тепсэлъыхьын хуейр, тепсэлъыхьу, зыхуэс, зыхуэсышхуэ ящӏу, Къазэрыщыхъур жаӏэну, мыбы уеджэ хъуну хьэмэ, уеджэ мыхъуну хьэмэ, дауэ дыбгъэдыхьэну, мис мы романым етщӏэнур зищӏысу сыт жаӏэу апхуэдэу хурагъэхьат, ауэ фэ къэфлъытэ, мыпхуэдэу итт абы. Сэ езыгъэджыхьэми езгъэлъэгъуащ ар. Ауэ фэ къэфлъытэн хуейщ обкомыр зэреплъыр. Иджы обкомыр зэреплъыр нэгъуэщӏ зыгуэрти, университетыр зэи абы пэрыуэнутэкъым, езыми пэрыуэнутэкъыми, мис апхуэдэу зэи университетым къыщӏыщӏэмыхьар ара? Мис апхуэдэу екӏуэкӏауэра и ӏуэхур? Обкомым сраджэурэ къызжаӏасщи, мызэ-мытӏу, романыр къитхыкӏыж, жаӏэри. Мис а зыхуэсхьэми унафэ къыщащтащ. Ар минищэ хъууэ къыдагъэкӏт, нэгъуэщӏ къэралхэм я бзэхэмкӏэ къыдагъэкӏт романыр къызэрыратхыкӏыжынур, дауэ-тӏэ, апхуэдизри къыдэкӏа романыр хьэуэ къитхыкӏыж жаӏэурэ хуатхт. Обкомым къыхуэхъувти, мыр къистхыкӏыжынукъым, къистхыкӏами, ари си зы тхылъ гуэр абы и псалъэр зэрыжиӏам хуэдэу хэзгъэхьа, зэрыстхам хуэдэми сыкъытекӏынукъым, мыр сэ документхэр къэзгъэсэбэпу архивым сыщылажьэу стхауращи, мыр сэ стхауращи, мыбыкӏэ сэ жэуап сохь, жиӏэри, щӏалэгъуалэр къезгъэджэну сыхуейщ, Мы шуудзэм къащыщӏам, си лъэпкъым къыщыщӏам, щӏалэгъуалэм я пащхьэ ислъхьэну сыхуейщ, жиӏэри зэи къахутекӏакъым. А зэманым литературэм лӏыгъэ щызэрихьащ жыпӏэмэ, дыщыуэну къыщӏэкӏынкъым Алим апхуэдэ тхыгъэ утыку къыщрихьэм. Мыдкӏэ университетми щрагъэджу, и лэжьыгъэхэм нэхъ щыгъуазэ ящӏу щыщӏадзэжар сыт хуэдэ зэманра абы.
Щӏадзэжатэкъым. Иджы плъагъурэ, иджысту жысӏэхэм апхуэдэ дыдэу сэри сыщыгъуазэтэкъым. Яухай си гугъат, псалъэмакъыр зэфӏэкӏауэ фӏэкӏа си гугъакъым. Иджы зытеӏукӏ текӏыжкъым жыхуиӏэр къыщыщӏауэра Алим. Ауэ апхуэдиз илъэс бжыгъэкӏэ Апхуэдизрэ ущытепсэлъыхькӏэ, апхуэдизрэ къыщыпӏэткӏэ, апхуэдиз тхыгъэ дунейм къыщытебгъэхьэкӏэ, цӏыхум къагурыӏуат мы Алимым ебджэн зэрыхуейри, мыр, а, мис мы илъэсищэр щызгъэхьэзырым щыгъуэ, а цӏыху къызбгъэдыхьэхэм, дэ мыхуэдэу ди адэм къыбжиӏыжащ, сыту фӏыт а Алим и ӏуэхур къызэрыфӏэтыжар, жаӏэрт, мис апхуэдэу, Алим теухуауэ кандидатскэрэ докторскэрэ куэд ӏей ятхащ. Къеджэу адыгэбзэкӏэ зэритхам хуэдэу къеджэу, а укъызэджар уэ диплом абыкӏэ кандидатэу ущыхъуакӏэ, уэ абыкӏэ доктору ущыхъуакӏэ, ар уэ адкӏэ бгъэкӏуатэу, езы тхакӏуэри бгъэкӏуатэу, ар адкӏэ щӏалэгъуалэм яхэплъхьэу зыри елэжьакъым. Алим елэжьар Сокъур Мусэрбий, Алим елэжьар Къэжэр Хьэмид. Егъэджэ университет лъэныкъуэра къащтэ. Дауикӏ, апхуэдэ цӏыху щэджащэ, Кӏыщокъуэ Алим хуэдэ лъэпкъым махуэ къэс къыхэхъуэкъым. Уэ къэплъытэрэ, Зерэ, нобэ, Кӏыщокъуэ Алим хуэфащэ пщӏэ хуэтщӏыфу лъэпкъым?
Дауэ жысӏэмэ хъун иджы ар, Мадинэ? Къызэрыплъытэ модэ.
Иджы, мис а, мис а шуудзэм щхьэкӏи къызоупщӏ ар, куэд. Мы шуудзэм хуэфэщэн пщӏэ хуэтщӏкъым, жаӏэурэ къызжаӏэ. Иджы плъагъурэ, шуудзэ куэд ӏей абы щыгъуи къызэрагъэпэщат зауэм щыгъуи. Махуиплӏкӏэ фӏэкӏа а зауэм ӏумытыфа шу, мис адыдейм хуэдизи бзэхъуу, ну, Вяземскэр къатщтэмэ, махуиплӏкӏэ фӏэкӏа зимыӏыгъыфауэ щыӏэ. Дэ дыдейм мазипщӏкӏэ зиӏыгъа? Икӏи сэ схужыӏэнкъым, ар щыгъ, мис а Алим ар щитхакӏэ, а тхылъ закъуэм фӏэкӏа щымыӏэмэ, сэ схужыӏэнкъым, дэ ар тщыгъупщауэ, абы ар апхуэдизу бэлыхьу а шуудзэм и проблемэр къиӏуэтащ. Итӏанэ а Кхъужьыфэ романым нэхърэ нэхъ дахэ ятхынкъым а кхъужьыфэр, мис абы къращӏахэм и жэуапу, жэуап иритыжу итхаурат абы, а илъэс зыхыбл дэкӏа иужькӏэ къыдэкӏа кхъужьыфэр. Дыщэм ефӏэкӏыу роман. Аращи, А къомыр щащӏакӏэ, апхуэдэу щащӏакӏэ шуудзэм, мис иджысту дыщытепсэлъыхькӏэ, апхуэдиз фэеплъысын щагъэувкӏэ. Сэ согуфӏэ ар, япэ къэсым къызжиӏэмэ сщӏэнтэкъым, а а щӏалэр, а щӏалэщӏэ дыдэр апхуэдизу а шуудзэм и ӏуэху абы щызэрихуэкӏэ, итӏани зыгуэрым зэрихуэнщ жысӏэу абы зыкъезымыгъэлыжу си зэманым сыщымысхьу жэшым сылажьэурэ ар щӏыхуэзгъэхьэзырар ара. Иджы мис мы Алими теухуауэ, мис иджыпсту дыщыс дытопсэлъыхьри. Мы къомыр, мис сэ зым къызбгъэдэкӏыу, мыр ауэ и ныкъуэра мыдей телъыр, мом ди гъунэгъуу щыӏэра? А къомыр щы, щыттхакӏэ, зэи дыкъэмыувыӏэу дыщелэжькӏэ? Пщӏэ хуэтщӏу къыщӏэкӏынщ, ауэ хуэфэщэн пщӏэ игъуэтыну ар щигъуэтынури. Мыбы художественнэ гъэлъэгъуэныгъэ тхьэмахуэ ипэи Екӏуэкӏауэ щытат Тажь Борис иригъэкӏуэкӏыу Сирием и мамырыгъэр фэ зэрыщыфлъагъур, дауэ жыӏэу сабий куэд ӏей хэт уэ дуней псом сабий къикӏухьурэ иригъэлъагъуу, сурэтыщӏ, сурэт иригъэщӏу, сыту зы бэлыхь лажьэ, мис а щӏалэри, а Бориси, мис а шу закъуэра, Дунейр зыгъэкӏуатэр нэхъ дахэ зыщӏыр революция зыщӏхэр мис а шу закъуэхэракъым, шуудзэхэракъым. Иджы мис абдей зы тӏущ къызбгъэдыхьурэ жаӏа. Зы махуэ телевизорым апхуэдизу Кӏыщокъуэ Алим утепсэлъыхьти, Мыхъуну пӏэрэт ар тхылъу мы школым зыгуэру кӏуэхэм итлъхьэ, итххэ хъуну а учебникхэм? жаӏа. Абдей Щоджэн, ар Джылахъстэней къикӏам къызжиӏэу щыту, Щоджэнцӏыкӏу Леонид Щоджэнцӏыкӏум и фондыр зыӏыгъыр. Мис абы, мис а жыпӏахэр жиӏа методический пособиеу къыдэдгъэкӏ хъунуӏэ, ахэр школым тхьы хъунуӏэ, мис аращ дызыхуейр жиӏа. Мис абыхэм фӏы дыдэу къагуроӏуэ. Апхуэдэу куэдым къагуроӏуэ ар. Нэхъыщхьэ дыдэр тхакӏуэм, усакӏуэм нэхъыщхьэ дыдэр сэ тхылъыр птхыныр ӏуэху ныкъуэщ, ӏуэхушхуэщ, ауэ а ӏуэхушхуэм и ӏуэху ныкъуэра. Тхылъым итыр къагурыӏуэныр Къеджэныр, къагурыӏуэныр, мис ар ӏуэхушхуэра. Иджы мис ар тэмэму Алим школым щӏыхьэн хуейуэра. Школым щемыгъэджэн жыӏэу протоколым иратхауэ щыта ар. Мыхуэдэу итт абы. Мы къэралым и тхылъымпӏэр Кӏыщокъуэ Алим къыдигъэкӏ мыхъумыщӏэхэм тедгъэкӏуадэ хъунукъым жаӏэу щытт. Мис ара абы къыщыщӏар? Зытеӏукӏ текӏыжыркъым, жыӏэу тхыгъэ стхыжауэ щыта, мис а тхыгъэм хэтщ ар, мис мыпхуэдэ жаӏащ, мыпхуэдэу къащтэри, мис ара къыщӏытемыкӏыжыр жысӏэри. Мис ар тэмэму зэпкърыхауэ зэры, а итхьэр зыри хъунукъым, школ учебникыр тэмэм ящӏмэ, Мадинэ, Дэ проблемэ диӏэнутэкъым. Мы щӏалэгъуалэр и гъуэгу захуэм къытехьэжынут, мис мы Алим хуэдэ, Али хуэдэ, ар тэмэму зэпкърыхауэ, мис мы зэзыпкърыхам хуэдэу зэпкърыхауэ школ учебникхэм игъувауэ щытам. Мис итӏанэ сэ жысӏынт хуэфащэ гулъытэ хуащӏащ жысӏэу. ӏэмалыншэу мыбы семыджэнкӏэ ӏэмал имыӏэу соджэ, мис апхуэдэу уеджэн хуейуэ ара? ӏэмалыншэу къащыбгъэхъун хуей. Щӏалэгъуалэм. Мис итӏанэ гулъытэ тэмэм хуэтщӏауэрат.
Нобэкӏэ Алим и творчествэм теухуауэ сыт нэхъ япэ дыдэу щӏапхъэу къэплъытэр иджыри зыри? Ага. Иджы плъагъурэ Мадинэ? Япэуи, ещанэуи, еплӏанэуи Тэмэму сабийм егъэ бгъэдэлъхьэныра? Сытым дей илъэсипщӏкӏэ сэ школ учебникхэр зэрыщытын хуейм езгъэджа, сэ езгъэджахэм а школ учебник нобэ школым щӏэпхьэ хъунууэ, ещанэм щыщӏэдзауэ епщыкӏузанэ хъухукӏэ адыгэ литературэр тхылъ Пщыкӏуз мэхъури тхылъ пщыкӏузри, зыри Москваи пхригъэкӏакъым, тхылъ зэратхэм хуэдэу тхауэ и пщалъэр, нормэ иӏэщ абы. ӏэмал имыӏэу санитарнэ нормэ иӏэщ, езым норми иӏэщ, а зэрыпхрагъэкӏи, абыкӏэ пхрыкӏауи зы тхылъ закъуэ диӏэкъым. Ар зэхуэгъэхъуауэ Школ учебникыр мы ди адыгэ литературэ дахащэр тэмэму абы игъувэн хуей. Иджы абы текст тэмэм хыхьэгъэнкӏи хъунщ, абы кӏэщӏатхэ упщӏэхэр мытэмэмура? Мы упщӏэмкӏэ соцреализмэм хуагъэкӏуэж а текст тэмэмыр и закъуэ итамэ нэхъыфӏт. упщӏэ къримытуэ. Мис нэхъыщхьэ дыдэу нэхъ щӏапхъэри, нэхъ нобэ тщӏэн хуейри школ учебникхэр тэмэм тщӏын хуейуэра? Дэ дыхуиткъым ахуэдиз илъэс бжыгъэкӏэ, илъэс пщыкӏузкӏэ сабийр, адыгэ сабийр. Адыгэу щытыну лӏэуэ къалъхуэ, э, сабийхьэм уоплъри. Адыгэ сабий илъэс пщыкӏузкӏэ

Мис мы тхыгъэ иужьрей илъэсхэм утыку къиплъхьахэр, зэрыжыпӏащи, электроннэ вариант жыхуаӏэм хуэдэу интернетым илъщи, ахэри еджэну, щыгъуазэ защӏыну. Кӏыщокъуэ Алим и творчествэм щымыгъуазэ димыӏэу дыщогугъ ди адыгэми, нэхъри нэхъ нэгъуэщӏ нэкӏэ, нэгъуэщӏ еплъыкӏэ хуаӏэу бгъэдыхьэну.
Алыхьым жиӏэ, Тхьэр арэзы къыфхухъу, Алыхьым зывигъэузэщӏ, зывигъэужь фэри. Упсэу.
Ди нобэрей нэтыным къедэӏуа дэтхэнэми фигу къызогъэкӏыж. Нобэ дэ ди хьэщӏэщ Кӏыщокъуэ Алим и творчествэм илъэс куэд щӏауэ елэжь, филологие щӏэныгъэхэм я доктор, Бакъ Зерэ. Къыкӏэлъыкӏуэ нэтыныр зэхудипӏалъэу фӏэхъус фызохыж, фӏыкӏэ дызэхузэ.